Chapter 15, Ana a Lehi akuyenera kulandira uthenga wabwino kuchokera kwa Amitundu masiku otsiriza. Kusonkhana kwa ana a Israeli kukuyerekezedwa ndi mtengo wa mpesa womwe nthambi zake zidzalumikizidwanso. Nefai anamasulira masomphenya a mtengo wa moyo Ananenanso za chilungamo cha Mulungu polekanitsa ochimwa ndi oyera mtima. Izi zinachitika m'zaka za 600 to 592 BC Yesu asanabadwe. Vesi 1, Ndipo zitatha izi, kuti ine, Nefai, ndinatengedwa mu uzimu, ndi kuona zinthu zonse izi. ndinabwereranso ku chihema cha bambo wanga, vesi 2, ndipo ndinaona azibale anga akutsutsana wina ndi mzache za zinthu zimene bambo wanga adawauza, vesi 3, pakuti iwo adalankhuladi zinthu zambiri zazikulu kwa iwo zimene zinali zovutirapo kuzimvetsetsa. pokhala pokha munthu anakayamba waitanira pa dzina la Ambuye, koma chifukwa cha kuumitsa mitima yawo iwo sadathe kutchera makutu awo kwa Ambuye mmene amayenera kuchichitira. Vesi 4, Koma tsono ine, Nefai, ndinamva chisoni Chifukwa cha kuuma mtima kwa azibale anga komanso chifukwa cha zinthu zimene ine ndinaona ndi kuzidziwa kuti zikuyenera zikwaniritsidwe chifukwa cha zoipa za ana a anthu. Vesi 5, Koma ine tsono. Ndinafooka chifukwa cha zolakwa zanga, popeza ndinaziona ine kuti zolakwa zanga zinali zochuluka koposa za ena onse, chifukwa cha kulangidwa kwa anthu anga, popeza ndinali nditaona za kulephera kwao. Vesi 6, Koma ndinalandira mphamvu, ndidalankhula ndi azibale anga, kuti. Ndidziwe chimene chidayambitsa mkangano wao, vesi 7. Ndipo anati, Taonani, ife sitikumvetsa zimene bambo wathu adatiuza zokhudza mtengo wa mpesa ndi zokhudza Amitundu, vesi 8, Ndipo ine ndinati kwa iwo, Mwafunsira. Kwa Ambuye kodi? Vesi 9, Ndipo iwo anati kwa ine, Sitinafunsire kwa Ambuye, popeza iwo, Ambuye, satiululira ife zinsinsi monga izi. Vesi 10, Taonani ine ndinati kwa iwo, N'chifukwa ninji simusunga malamulo ake a Ambuye? Musankha! kudzaonongeka kodi chifukwa cha kuumitsa mitima yanu chotere? Vesi 11, Kodi simukumbukira zomwe Ambuye ananena ndi inu? Koma ngati simuumitsa mitima yanu ndi kundifunsa Ine mwa chikhulupiriro, ndi kukhulupirira kuti mudzalandira zonse mwachangu posunga malamulo anga, zomwe. ndikulangizeni ine pano, ndithudi zinthu izi zidzadziwika kwa inu. Vesi 12 Taonani ndinena ndi inu, kuti nyumba ya Israyeli inafanitsidwa ndi mtengo wa mpesa ndi Mzimu wa Ambuye, omwe udali mwa bambo wathu, ndipo kodi simudziwa kuti ife tinachotsedwa ku nyumba ya Israyeli? Ndiponso si ndife nthambi ya nyumba ya Isiraeli? Vesi 13, Koma tsono, zinthu zimene bambo wanga amatanthauza zokhudza kulumikizidwa kwa nthambi zachikhalire kudzera m'chidzalo cha amitundu n'chakuti, m'masiku otsiriza pamene a mbewu yathu adzakhala kuti akhazikika m'kusakhulupirira kwawo, inde, kwa zaka zambiri ndi mibadwo yambiri atatha Mesiya kudziwonetsera yekha m'thupi kwa ana a anthu, mpamene chidzalo cha uthenga wabwino wa Mesiya udzafike kwa amitundu, ndi kuchoka kwa amitundu kufika kwa otsala a mbewu yathu. Vesi 14, Ndipo pa tsikulo otsala a mbewu yathu adzadziwa kuti ndi otsala m'nyumba ya Israeli, ndipo ndi anthu amene anachita pangano ndi Ambuye, ndipo adzadziwa ndi kukhala nacho chidziwitso cha makolo awo, ndiponso adzadziwa ndi kukhala nacho chidziwitso cha uthenga wabwino wa Momboli wawo. umene unalalikidwa kwa makolo awo ndi Iye, choncho adzakhala nacho chidziwitso cha Momboli wawo ndi chiphunzitso chenicheni cha Iye kuti akathe kudziwa m'mene angakhalire chifupi ndi Iye ndi kupulumutsidwa. Vesi 15. Kodi pa tsikulo iwo sadzakondwa ndi kupereka chiyamiko kwa Mulungu wachikhalire, Iye amene ali Thanthwe la chipulumutso chawo? Inde, pa tsikulo iwo adzalandira mphamvu ndi chakudya chofunikira m'matupi awo kuchokera ku mpesa weniweni. Inde, iwo adzafika kukaphatikana ndi Mulungu. Kodi? Vesi 16. Taonani, ndinena ndi inu, kuti iwo adzakumbulikidwanso pakati pa nyumba ya Israeli, iwo adzakwatitsidwanso momwemo ngati mbadwa ndi nthambi ya mpesa ku mtengo wa mpesa weniweni. Vesi 17, Ichi ndi chimene bambo wanga ankatanthauza ndi kuwatsimikizira kuti izi sizichitika kufikira kaye abalalitsidwe iwo ndi Amitundu. Ndipo iwo ankatanthauzanso kuti izi zidzachitika kudzera kwa Amitundu kuti Ambuye adzadziwonetsera Mphamvu Yake mwa Amitundu pa chifukwa choti Iye adzakanidwa ndi Ayuda kapena a mnyumba ya Israeli. Vesi 18, Kwa bambo wanga sanangonena za mbewu yathu yokha ayi, komanso za m'nyumba yonse ya Israeli, kulozera ku malonjezano amene ayenera kukwaniritsidwa m'nthawi ya kumapeto, pa pangano limene Ambuye anapanga ndi kholo lathu Abulahamu kuti, Mwa mbewu yako mafuko onse a padziko adzadalitsidwa. Vesi 19, Ndipo ine, Nefai, ndinakamba kwambiri ndi azibale anga zokhudza zinthu izi, inde ndinayankhula ndi iwo zokhudza kubwezeretsedwanso kwa Ayuda m'masiku otsiriza, Vesi 20, Ndipo ndinanena mobwerezabwereza mawu opezeka m'buku la Yesaya amene adayankhula zokhudza kubwezeretsedwanso kwa Ayuda kapena kuti mnyumba ya Israeli, ndipo akadzabwezeretsedwa sakuyenera kuzunzidwa kapena kubalalitsidwanso, ndipo ndinawauza zinthu zambiri azibale anga ndipo anayankhulanso mwamtendere m'mitima yawo nadzichepetsa pamaso pa Ambuye, vesi 21. Koma patapita nthawi azibale anga aja anayambiranso kuyankhula nati koma zimene anaona bambo wathu mmaloto zikutanthauzanji? Nanga mtengo umene iwo anawuona ukutanthauzanji? Vesi 22, Ndipo ndinati kwa iwo, Umaimira mtengo wa moyo. Vesi 23, Koma ananenanso ndi ine, Nanga chidutswa chachitsulo chimene adaona bambo wathu chimene chinakafika ku mtengo uja chimaimira chiyani? Vesi 24, Ndipo ndinati kwa iwo, Chimaimira mau a Mulungu, ndi kuti yense amene angamvere mau a Mulungu nawagwiritsa iwo, sadzatayika konse ayi, kapena kuti mayesero ndi zoopsa ndi machenjerero a mdyerekezi sikuti zingadzawalake iwo kuti asocheretsedwe kapena kuwonongeka. Vesi 25, Chotero ine, Nefai, ndinawalimbikitsa iwo kuti akuyenera kusamalitsa mawu a Ambuye, inde, Ndinawalimbikitsa iwo ndi mphamvu zanga zonse komanso ndi chidziwitso chonse kuti amayenera amvere Mawu a Mulungu basi ndi kukumbukira kusunga malamulo ake nthawi zonse mu zinthu zonse. Vesi 26, Ndipo iwo anati kwa ine, Nanga mtsinje wa madzi umene bambo wathu anaona ukutanthauza chiani? Vesi 27, Ndipo ndinati kwa iwo, Madzi amene bambo wanga anaona amatanthauza nyasi, ndi kutinso m'maganizo mwawo munali mutalowa zinthu zina zambiri mwa kuti sanathe kukhazikika pa nyasi za padziko. 28 ndipo ndinatinso kwa iwo, kuti panali phompho loopsa limene limalekanitsa ochimwa ku mtengo wa moyo ndinso oyera a Mulungu, 29 ndipo ndinawauza iwo kuti chimaimira gahena woopsa, chimene angelo anandiuza ine kuti chinakonzedwera anthu ochimwa, vesi 30. Ndinawauzanso kuti bambo wathu anaonanso kuti chilungamo cha Mulungu ndi chimene chinalekanitsanso anthu oipa ndi olungama, ndi kuwala kumene anakuona bambo wathu kunali kuwala konga kwa malawi a moto. amene amakwera kwa Mulungu kumwamba kwa nthawi zamuyaya ndi kosalekeza. Vesi 31, Ndipo azibale anga anati kwa ine, Kodi ichi sichitanthauza chilango cha thupi pa kanthawi kochepa kapena chitanthauza kuonongeka kwa mzimu kotheratu atatha kufa munthu kuthupi? m'kamphindi kapena zikukamba za zinthu za kanthawi kochepa chabe? Vesi 32, Ndipo ndinawauza iwo kuti ichi chimaimira zinthu za thupi pa kanthawi kochepa, angakhale za uzimu zomwe, pakuti likudza tsiku limene anthu onse adzaweruzidwa yense malingana ndi ntchito zache, inde, ntchito zomwe anthu anachita m'thupi pa nthawi zodikira iwo, vesi 33, kotero ngati afa ali mu uchimo akuyenera kuponyedwa kunja malingana ndi kuti zinthu izi ziri za uzimu zokhudza chiyero. Chifukwa chache anthuwo akuyenera abwere ku mpando wa Mulungu kudzaweruzidwa pa ntchito zao, ndipo ngati ntchito zao zinali nyansi, ndiye kuti zokhumba zao zinalinso zonyansa, ndipo ngati ziri zonyansa, ndiye kuti sakuyenera kukhala mu Ufumu wa Mulungu. Kulola oterowo, ndiye kuti ufumu wa Mulungu ndi wonyansanso. Vesi 34, Koma ndinena kwa inu, Ufumu wa Mulungu ulibe nyansi, ndipo kulibe konyansa kena kalikonse koti kakalowa mu ufumu wa Mulungu. Chotero pakuyenera pakhale malo anyansi okonzedwera kuthirako zonyansa. Vesi 35. Ndipo kuli malo okonzedweratu, inde, angakhale malo a gahena oopsa amene ndidanena za iwo, amene adakonzedwa ndi Satana, koma mizimu ya oyera mtima ikuyenera idzapume mu ufumu wa Mulungu, koma ngati sichoncho, ndiye kuti iwo adzaponyedwa kunja Chifukwa cha chilungamo ndanena. Vesi 36, Choncho ochimwa onse adzalekanitsidwa ndi oyera mtima ndi kuti asadye za mtengo wa moyo umene zipatso zache ndi za mtengo wapatali ndi zosiririka kuposa zipatso za mtundu wina uliwonse ndipo ichi ndi mphatso yopambana koposa ina iliyonse yochokera kwa Mulungu. Izi ndi zomwe ndinalankhula kwa azibale anga. Amen.